igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekene m ọ ka bụkwa mụ bụ nwa anaghị eze igbo kwuru okwu sị na ilu bụ mmanụ anyị bụ igbo ji eri okwu mana ka o si wee dị n'ụwa tata ụfọdụ ụmụ igbo amaghị ilu ụfọdụ makwa ilu mana ọ gbanarịgo ha n'ọnụ mana ihe dị mkpa n'ilu bụ iji ya kwuo okwu ebe ọ dabara adaba ya bụ na aga m ewetara ụmụ igbo ilu ole ma ole ka anyị wee nachiyekwa azụ na ya bụ ọkụ ahụ a gụnyere anyị n'aka bụ ihe ndị nna nna anyị ha ji wee biri ndụ ilu nke mbụ m ga-eweta n'ụbọchị tata bụ onye hụrụ ebulu gbaba ọsọ gịnị ka ọ ga-eme ma ọ hụ agụ onye hụrụ ebulu gbaba ọsọ gịnị ka ọ ga-eme ma ọ hụ agụ nkọwa m nwere ike inye na nke a pụtara na onye e nyere obere ihe o kweghị ya omume ọ bụ nke nnukwu ka ọ ga-emenwu ya bụ onye obere ọdachi dabitere o na-ekwu na ụwa ya egbuo ya na chi ya egbuo ya nke obere dakwasị ya gịnị ka ọ ga-akọzi ilu nke abụọ m ji wee bịa n'ụbọchị tata wee sị ọkụkọ otu anya adịghị achọ ihe n'ukwu akwụ ọkụkọ otu anya adịghị achọ ihe n'ukwu akwụ kedu ihe nke a pụtara na onye ma na ọdachi adabitegoro ya onye ma na aka ya erughị n'ihe ekwesịghị ka mmadụ na-etinye ọnụ ma ọ bụ na-etinye aka ebe ọ ma na o rurughị ya n'okwu ma ọ bụ na ume ya agaghị emenwu ihe nọ na ya ilu nke atọ m ji were bịa n'ụbọchị taata asị a rafuo ofogori ọ tụfuo ọfọ nna ya nkịta eburu ya kedu ihe ọ pụtara ya bụ na ọ bụ na e duhie mmadụ ụzọ na o nwere ike gbahapụ ihe uru ka na ya ma ọ bụ ihe ọ ga-aka nweta agamnihu na ya onye amaghị ihe ruru ya a nara ya maọbụ onye amaghị uru ihe ahụ bara abụrụ onye ga-enweta ya bụ ikpeazụ ilu nke anọ m ji wee bịa n'ụbọchị tata asị Ewu tara igu agụ ji arahụ ụra mara na o ji ọnwụ ụgwọ. Ewu tara igu agụ ji arahụ ụra mara na o ji ọnwụ ụgwọ. Ya bụ, na onye ọbụla mere ihe ọbụla ọ bụ mara na e nwere ụgwọ ọrụ dịịrị ya. ọ bụ nke ọma ka ọ bụ nke ọjọọ e nwere ụgwọ ọrụ so ya ilu nke ise m ji n'ụbọchị tata wee sị ọ bụghị ụbọchị e riri nri ka a na-ede ahụ ọ bụghị ụbọchị e riri nri ka a na-ede ahụ ya bụ na ọ bụghị ụbọchị mmadụ mere ihe ka ọ na-enweta ụgwọ ọrụ maọbụ ntaramahụhụ dịrị ihe ahụ o mere ilu nke ise nke isii m ji wee bịa n'ụbọchị tata ọ sị esoro ụtọ akwa eje ori ọkụkọ esoro ụtọ akwa eje ori ọkụkọ ya bụ na mmadụ jiri n'ihi na ihe dị otu a maọbụ na ihe na-amasị ya na-agụ ya o nwere ike zọhie ụkwụ maọbụ mee ihe ọ kwesịghị ka o mee ilu nke asaa m ji wee bịa n'ụbọchị taata asị echiche gaziere mmadụ ọ dịka o jere be chi ya echiche gaziere mmadụ ọ dịka o jere be chi ya ya bụ na ọ bụrụ na ihe gaara mmadụ na ọ tụrụ anya ma ọ bụ onye ụwa dịrị mma ọ na-elegaziri ndị ọzọ anya ọ dịka ọ bụ n'ike aka ya ma ọ bụ ọ dịka chi ya aka chi ndị ọzọ ya bụ echiche gaziere mmadụ ọ dịka o jere be chi ya ilu nke asatọ m ji wee bịa n'ụbọchị tata asị na onye chaa ka ose ya fụkwa ka ose ya onye chaa ka ose ya fụkwa ụfụ ka ose ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na mmadụ ekobe aka ebe aka ya erurọ ma ọ bụ na mmadụ na-ebi ndụ okomoko ya dịkwa njikere ime ihe ya na ndụ okomoko ma ọ bụ ebe o kobere aka ya so ilu nke itoolu m ji wee bịa n'ụbọchị taata asị na ọ bụrụ na awọ bu ụzọ ada olulu ndị so ya n'azụ amụrụ akọ ọ bụrụ na awọ bu ụzọ ada olulu ndị so ya n'azụ amụrụ akọ kedu ihe ọ pụtara na ọ bụrụ na onye bu mmadụ ụzọ emebe ihe enwe ọdachi ọ kwesịrị ka ndị na-elekwasị ya anya maọbụ ndị so ya n'azụ mụta akọ maọbụ mụta ihe na ndọchi ahụ ọdachi ahụ dabidoro ya ya na ọ bụrụ na awọ bu ụzọ ada olulu ndị so ya n'azụ amụrụ akọ ilu nke iri ma bụrụkwa nke ikpeazụ m ji wee bịa n'ụbọchị taata asị na ọ bụ aka abụọ ka mmadụ ji azọ ihe ya ọ bụ aka abụọ ka mmadụ ji azọ ihe ya kedu ihe ọ pụtara na mgbe mmadụ na-azọ ihe bụ oke ya maọbụ ihe ruru ya na ọ na-etinye ma ume ma oge ya ma akụ ya iji nweta ya bụ ihe ruru ya n'ịzọ ihe ruru ya anaghị ele anya n'azụ na-eji ume niile maka na ọ ma na ihe a bụ nke ya na ọ ma na ihe a bụ nke kwesịrị ya igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ebe a ka m ga-amachi ya bụ akpa akụkọ ilu m ji wee bịa n'ụbọchị taata ọ ka bụkwa m bụ nwaanyị eze dịka m si kwuo na a ga na-ewetara ụmụ igbo ilu bụ nke anyị ga-eme anyị tinye n'okwu anyị ọ daba adaba kwuru ekiriso ya bụ mmanụ anwa anyị ga-etinye n'okwu wee rie ya dịka ụmụ igbo ekelee m gị wee na-asị gị deme daalụ ụbọchị tata makwara gị mma